bismillah walhamdulillah ne b'an bɛ tubi babu de la an kumana tubi sharitiw kan ka kuma fɛn min bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka tubi ka kuma tubi valɛriw kan fɛn min bɛ tubi tiɲɛ an kumana nin kan jurumu kɔlɔlɔw an kun b'o de la ne baw silamɛmusow nka wagatiw bɛ ko kabi ne bɔra abijan diɲɛ don o don an bɛ seminɛri la an bɛ kuma la wagatiw bɛ ko n'o t'a ka di ne diɲɛ don o don ka yɛlɛ firidawusi kan ka baro ka aw fɛ alihamudulila firidawusi mɔgɔw ne b'aw fo n b'aw barika da ni n bɛ gurupu o gurupu kan diɲɛ kɔnɔ an ɲɛ nka ni bolo fununa bɛɛ bɛ jɔrɔ ni bolo fununa bɛ da bolotigi kun ni fiɲɛ wulila bɛɛ bɛ jɔrɔ n'i kunna doni de ale min gurupu talen don k'a tɔgɔ da n na ka baara kalifa n na n'o tɛ n bɛ gurupu o gurupu kan diɲɛ kɔnɔ ɲɛ n bɛ bɛɛ fo firidawusi a ka di n ye k'aw baro diɲɛ don o don wagati n'a cogoya nka an bɛ ala deli n mago b'aw bɛɛ ka dugaw la nin wagati in na kɛnɛyaba tɛ yen nka an bɛ jija la paseke i bɛ min kɛ wagati min o de y'i ta ye saya tuma man jan si la i ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ o de i ta ye i salen kɔfɛ foyi tɛ foyi si ma f'i ye baara min kɛ a baharu nadama nimisabaji ala kana n jigin nimisabaji kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma dɔ kɛ ala ye k'aw bɛɛ fo minnu bɛ wari ci la minnu bɛ forazi wari ci la minnu bɛ yatimɛdenw ka wari ci la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka s'a seyɔrɔ n b'aw fo k'aw barikada minnu bɛ ka sunkalo preparation wariw ci ko ka balow san k'a di fantanw ma n bɛ foli las'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la aw jamu n'aw tɔgɔw la walahi ni dɔw banna cotisation sara ma ka bɔ wariba ma ee dɔw ye n dusu saalo dɔw ye tamati mun joli la walahi ne baw muminu bɛ minnu bɛ ka kɛ n'u ni ye hali sisan dɔ ye ne wele a ko malimatu sunkalo ma se sunkalo dɛmɛ n filɛ k'a ci sisan k'a di ciden ma k'a ka n'a di yan nɔ hali wari fitinin tɛ k'an ka fantanw dɛmɛ n'a ye walayi firidawusi mɔgɔ ne bɛ dugawu k'aw ye aw kelen kelen minnu ma se ka kari ala ka kari ni hakilisigi ala ka kari ani dusukun kari ani diɲɛ kanu bɔ dusukun na u ka se ka baara kɛ ala ye walayi ne tɛ ayi ne tɛ i bɛ min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye fantan kelen tali diɲɛ kɔnɔ a bɛ min ye jɔn ka diɲɛnatigɛ la bilayi etazi jɔli t'a ɲɛ i ye parce que étage in y'i ta diɲɛ kɔnɔ i ye mun kɛ ka bil'i ɲɛ lahara ala ko ten k'aw minnu siranna ne ala ɲɛ a ye mun kɛ aw minnu limaniyara ka da ala la a ye siran ɲɛ a ye mun kɛ ka bila aw yɛrɛ ɲɛ sini mun mun b'aw bolo a ye mun kɛ mun b'anw bolo an bɛ mun na finiba san sanuba san avenir jɔ etaziba jɔ mobili miliyɔn kɛmɛ miliyɔn bi duuru bɛɛ dɛsɛra ka baara kɛ ala ye nka dɔw bɛ olu bɛ k'a kɛ walahi dɔw bɛ k'a kɛ ala ko ko n'an ma ɲɔgɔn barikada k'an t'ale ala barikada ne balima joli joli bɔra forazi ko kuma la alihamudulila an ye forazi dɔ sɔrɔ 4 miliyɔn forazi min o bɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ k'a sigi sanfɛ nka min bɛ kɛ ko pibiliki bɛɛ bɛn'a ta k'o bɛ ta 8 miliyɔn et quelques de la nka alihamudulila silamɛw y'u kanbɔ wa baara bɛ ka se a dafa yɔrɔ wa u bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan alihamudulila muso kelen dɔw ko k'olu kelen bɛ 4 miliyɔn bɔ forazi kelen dɔ wɛrɛ ko ale bɛ dɔ wɛrɛ kɛ cɛ wɛrɛ wele k'ale kelen bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ani warimisɛn minnu bɛ ka bɔ kɛrɛfɛ ni ala subahana wa taala sɔnna etidiw bɛ ka kɛ u bɛ ka ankɛtiw kɛ ka etidiw kɛ dugukolow la a tɛ mɛn yanni sunkalo cɛ bi izini rahman an bɛna ji di fantanw ma yɔrɔ caman na ka tila k'a fara sunkalo dɛmɛ kan yanni n ka se ko n bɛ bɔ k'a fɔ pibiliki n b'a fɔ aw ye a y'aw ni kɛlɛ firidawusi mɔgɔ kelen walahi a ye jɔ an k'an jija fo lahara an ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko gurupu dɔ tun bɛ yen ko alifiridawusi mami sakɔ ala k'anw ye baara k'i ye hali n'a kɛra dɔɔni an y'o d'i ka fantanw ma ala i bɛ se k'an to yen o kama bi a ye jɔ an ka baara kɛ ala ye ne tɛ walahi ne tɛ ne t'ala fɔ mɔgɔ ye ko n ko paseke ne ta latigɛlen don ala bolo n b'a fɛ aw ka jɛ an ka baara kɛ ala ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa don firidawusi kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ lahara man nɔgɔ de ba ni maa ma k'i ma lahara ka nɔgɔ a y'i kɛ ba falen kan sunkalo setɔ filɛ firidawusi mɔgɔ daminɛ f'a laban n ma jɛ mɔgɔ si ma n ma jɛ n yɛrɛ kun ma kuma tɛ mɔgɔ ma an bɛɛ k'a bɔ an se ye min ye a tɛ cotisation bali cotisation bɔbaga ka dɔgɔ fo kɔfɛmɔgɔ ne bɛ n to yan ka kɔfɛmɔgɔ bɛɛ fo n bɛ yan bamakɔ n bɛ mɔgɔw fo tiɲɛ don nka aa alihamudulila ne kunnawololen don ni kɔfɛmɔgɔ ye dɔw bɛ ne wele de ko faransikaw ka mami dɔw b'a fɔ n ma ko amerikikaw ka mami dɔw b'a fɔ n ma ko italikaw ka mami dɔ ye ne wele k'a b'ale kɔnɔ ko ne bɛ extérieur de la k'a ta a b'ale kɔnɔ ko ne bɛ yen tellement yenkaw bɛ ne ka vocal suit en près ne bɛ gurupu minnu kan ne ka gurupu dɔ bɛ a bɛɛ faransikaw ye ni n tilala n bɛ to ka gurupu ninnu consulter k'a lajɛ minnu ye n lamɛn yɔrɔ technique dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ telefɔni na minnu y'i lamɛn o bɛɛ bɛ jigin i bɛ t'a sɔrɔ ne bɛ faransikaw minnu ye firidawusi nimɔrɔ dɔw bɛ faransi ni kɔfɛmɔgɔ dɔrɔn de b'o la i bɛ t'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ ne lamɛn walayi ne bɛ bɛɛ fo nka n b'aw fo n t'aw fo sanu n t'aw tanu ala sanfɛ a tɛ se ka foyi kɛ ka sɔrɔ ala ma min kɛ nka ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a fo i k'a barikada walayi tare tare aw ye a y'aw bolo fila kɔrɔta n b'a ɲini ala fɛ ala kan'aw si to janfa na ala kan'aw to tunga gɛlɛya la ala kan'aw to tɔɔrɔ la ala kana to aw maloko la ala k'aw kɛ ala batola ye seli ɛriw ala k'aw k'u kɛbaga ye aw bɛ nafolo minnu sɔrɔ ala k'a sɔrɔ jɛlenya kan ala ka tila ka hin'an na k'aw segin aw faso la hɛrɛ ni bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ aw ma malo n b'o dugawu kɛ kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ firidawusi kan n b'a dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye wa a bɛ jaabi aw ma ne kanu a ye ala de kanu firidawusi mɔgɔw walahi bɛɛ ko mami mami mami tɛ o mun ne ye mun ye foyi ne bɛ mun dɔn foyi mɔgɔninfin sen fila jasilen jurumuntɔ misikinɛ gerebu ne ye mun ye walahi aw bɛ ala de fɛ paseke ne tɛ ka mɔgɔ ta fɔ n tɛ ka maa jaɲɛ ta fɔ ne bɛ ka ala ta kunnama de fɔ n'i y'o jalen mɔgɔ min ye fo a bɛ wari bɔ ko ka yatimɛw ta ko ka fantanw dɛmɛ sunkalo walahi aw kɛra ala de fɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka aw fana aw kɛra ala fɛ cogo min ala ka ala k'aw fɛ ten ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu silamɛya kan an kun bɛ jurumu kɔlɔlɔ an ye fɔlɔ fɔ ka filanan fɔ ka sabanan fɔ hakili la ka naaninan fɔ an bɛna se duurunan ma a duurunan fɛn min bɛ adamaden nege bɔ ala la jurumu kɔlɔlɔ min b'a la konsekansi min b'a la ne ba a duurunan k'a bɛ maloya sama ka bɔ hadamaden ɲɛ la

wa alakira ko ko n'i tɛ malo ko min y'i ja k'a kɛ ni maloya bɔra hadamaden ɲɛ la walahi i bɛ se ka mɔgɔ faga ni maloya bɔra i ɲɛ la i bɛ haramu dun ni maloya bɔra i ɲɛ la i bɛ kɛ kɔrɔmatigɛlikɛla ye ni maloya bɔra i ɲɛ la i ɲɔgɔn datigɛndalakɛla maloya de malo molibaliya de bɛ na ni diɲɛ jurumu bɛɛ ye a bɛ komi sabakɛ nan'i jɔ alakira ma a ko alakira jogo kɛmɛ bɛ muso la si ni si tɛ kelen ye alakira ko nkalon tɛ tigɛ ne ɲɛfɛ dɛ walahi n'e nkalon tigɛ an b'i kunkolo tigɛ jogo kɛmɛ bɛ se ka ye muso la cogo di a ko alakira n bɛ n jɔ n b'a bɛɛ fɔ a ye bamurutigi wele n'i jɔ n'a kelen jɛra n b'i kunkolo tigɛ a muso jɔlen a jɔlen kunkolo tigɛlaw jɔlen a ko alakira fɔlɔ muso malo ka dɔgɔ alakira ko k'a to ten jogo bɛɛ b'i muso la taa kuntigɛlaw a ye taa a ye nin to yen jogo a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ muso la walahi n'i tɛ malo i bɛ nkalon jugu tigɛ k'a da i silamɛ ɲɔgɔn na i ti malo n'i maa ma malo i b'i sinamuso ka su suɲɛ n'i ma malo i tɛ se ka ala ka diinɛ dɛmɛ n ko molibaliya bɛ na ni diɲɛ ko bɛɛ ye kabini ne ye silamɛmusow ye k'u ka pendeli ko k'a fɛnsɛn juru la ne ko silamɛya hɔrɔnya maloya banna silamɛmuso dafalen han ko ni muso sara k'i salen dalen n'a bɛna su ko a b'a fɔ malimatu ne sutura dɛ malimatu n'i ye lebu min ye ne kan sutura kabini ne dira n cɛ ma maa si ma ne ka jukɔrɔfini ye ɛ ne baw e cɛ y'a ye i cɛ fa y'a ye i cɛ balimakɛw y'a ye ko sinaya kɛlɛ anw de filɛ k'an yɛrɛ lebu ka pendeli wolonfila ko k'a da juru la ni cɛ sira fɛ a bɛ pendeli de ta depuis 6 heures du matin ka juru fa pendeli la kɛnɛ bɛ ci ka tile bɔ ka selifana bɔ musow t'a cɛ ko sinamuso sɔn ci sinamuso fana ni cɛ yɛlɛmana o fɛ o fana bɛ n'e ye wolonwula ko o bɛ tan ko ɛɛ ja a kɛra a kɛra fa ye koyi han o bɛɛ bɛ se ka utiliser tellement maloya banna hali an t'a dɔn an bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ kabini ne ye silamɛmuso kɔni ye ka den su don mayido bɛɛ salon kɔnɔ cɛ woloba sigilen ka démarche kɛ ka na firigo dayɛlɛ ka ji ta diɲɛma wulan kɔnɔ ani maa ti maloya kɛ fɔlɔ musokɔrɔbaw walahi i tun bɛ sa i t'u ka babi daga ye nka silamɛmuso bɛ wusulan bɛlɛ ta ka wusulan k'u tɛgɛ kɔnɔ ka don gabugu la sinamusonin bɛ tobili la ka wusulan dɔɔni ta k'a kɛ tasuma na k'a minɛ a bolo ko n b'a kasa don a nun na k'a dɔn ko n ye fɛn min ye ni babi bɛ wuli o n'a kuma heyi démarche bɛ du kɛnɛ na o n'a kuma a ye to an ka malo jurumu man ɲi jurumu bɛ maloya sama ka bɔ hadamaden na e b'a ye maloya samana ka bɔ anw ɲɛ na

k'a bɛ laban ko jugu se jɔn ma jurumu ala ko ta haramu dun morisolata kɔrɔfɔli jugu hasidiya juguya bɛnsɛnkɔniya balima juguya furukɛ sɔsɔ han cɛ min fana bɛ k'a muso tɔɲɔ walahi nin bɛɛ ye jurumu ye heyi a ye fara muso tɔɲɔ ma cɛw a ye fara muso tɔɲɔ ma muso a ye fara cɛ tɔɲɔ ma he ne tɛ furu babu la nka he cɛw a ye siran ala ɲɛ dɛ ne ma min ye min da musow kan diɲɛ kɔnɔ vocal la aa ne m'a fɔ mɔgɔ t'a da o kan mɔgɔ ka dɔgɔn dɛ nka cɛw dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye musow filɛ palonpalon na kɔfɛ musow filɛ kasi la u filɛ makariko la walayi ala ko arrijalu kawamuna ala nisa bima fadalalahu baadakum ala baad wa bima anfaku min amwalihim n k'o de y'a to cɛ bɛ bila muso sanfɛ ko ni bɛ jɔ n'a ka a ka ko bɛɛ b'e de kan a ka nafakati bɛɛ b'e de kan o de y'a to i bilala muso sanfɛ nka cɛw bɛ muso tɔɲɔ la ka waliden ta ka taa bila extérieur la e ma extérieur la musow bɛ tɔɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ bi ne tɛ maa tanu ko sanu b'i bolo ko n mago tɛ maa ka sanu na n mago tɛ maa ka wari la walahi ne mago t'a la ko fɛn dɔ bɛ mɔgɔ bolo ayi ne bɛ se k'i kanu ko parce que i ye n kanu ala kama fɛn ko tɛ hali n tɛ miiri a ma parce que ne kuma man ɲi maa min mago bɛ diɲɛ na ne tɛ n tɛ miiri a ma n bɛ tiɲɛ de fɔ parce que a ma a ma nɔgɔn hakili ma a kana taa kɛ cɛw kɔnɔ ha tiɲɛ kɔni na a malimatu ko mun bɛ wari heyi a ye jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ walahi diɲɛ bɛ adamaden nɛgɛn cɛw a ye siran ala ɲɛ aw ka siran aw segin don ɲɛ he muso n'a fɔ muso man ɲi cɛw fana man ɲi dɛ musow kelen filɛ u ni cɛw bɛ baro kɛ e tɛ baro k'i muso fɛ i tɛ tulonkɛ k'i muso fɛ i mago t'i muso la i muso ni walicɛw filɛ baro la o de y'a to lahara jɔ don walahi ni muso minɛna cɛ bɛ minɛ parce que surtout surtout surtout ni muso minɛna aw tɛ content la ko ko jahanamɛ ko musow bɛ kɛ ka jahanamɛ fa est ce que mɔgɔ bɛ don k'i ɲɛmɔgɔ to wa. n'aw ni musow kɛra k'a fa cɛw aw ye premier ye muso caman filɛ ala ko ta la walayi ka don jɛnɛya sira fɛ ne ba ka yafa ne ma ne faw ka yafa ne ma mɔgɔ sanumanw de bɛ n lamɛn gurupu in kan nka walayi trop c'est trop cɛw bɛ jurumu min na diɲɛ kɔnɔ bi muso tɔɲɔ yɛrɛ jurumu ko de y'a to muso ɲɛji ye arme de aw ma cɛw bɛɛ halakila a bɛɛ garisigɛ tiɲɛna i bɛ ka tɔɲɔ min da i muso kan so kɔnɔ segin ala ma bani i ka jurumu dabila wa ala ka jurumu mɔgɔ jurumu ka jugu mufilisi i bɛ na lahara foyi t'i bolo mɔgɔ jurumu de ka jugu ni diɲɛ jurumu bɛɛ ye surtout surtout waliden talen y'i bolo aw ka musow lajɛ kabi sɔgɔma ni musow bɔra diɲɛ extérieur la extérieur yo yan bɛɛ kelen ni musow bɔra sɔgɔma fo su u b'u sen kan u bɛ baara la n'u ma baara kɛ u denw tɛ balo n'u ma baara kɛ u denw tɛ kalan n'u ma baara kɛ heyi hali fini ɲuman u tɛ se k'a don u kan na n'u ma baara kɛ u tɛ furakɛ k'a sɔrɔ baara tɛ diɲɛ kɔnɔ ala ma baara di muso ma diɲɛ kɔnɔ ka ka tɛmɛ sokɔnɔ sigi kan ka denw ladon ka cɛ ladon ne k'i muso ma kana fitiri se kɛnɛma walayi ne jɔlen don n'a bɛ ko a la o de y'a to ala ko ko ne de ye cɛw k'aw sanfɛ mɔgɔ ye mun na paseke n'i jɔna ni walayi n'i jɔna ni muso ka balo ye ka jɔ n'a ka denw ka kalan ye ka ala ye min m'a f'u ka diɲɛ wuli don o don bolomafara dɛ an an ala yɛrɛ min wajibiya i kan ka jɔ n'o ye muso b'i bonya forcé automatique a bɛ na de automatique a b'i bonya nka mun na cɛw bɛ ka mun na aw bɛ kule la don o don u bɛ k'an dɔgɔya malimatu u tɛ n lamɛn malimatu e kɛlen ka muso bila ka taa baara kɛ ka n'e balo a b'i bonya cogo di a i tɛ baro k'i muso fɛ musow filɛ fitinɛ kɔnɔ bi u ni walicɛw bɛ baro min kɛ u jarabila cɛw la walahi ne mami bɛ vocal min sɔrɔ tile kɔnɔ ne mami tulo bɛ ɲini ka ci ka bɔ a la ala de bɛ hinɛ jɔn na tuma dɔ n bɛ bana n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔkitɛri b'a fɔ bana tɛ n na walahi hami ni jɔrɔ ani n bɛ kuma girinman minnu mɛn ani n bɛ kuma girinman minnu mɛn n tulo la han i tɛ baro k'i muso fɛ musow filɛ nin ye n b'a dama min sɔrɔ a ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fɔ a bɛ baro kɛ walicɛ de fɛ walicɛ kanu nana don a la ka ko tɛm'u cɛ fo ka den b'o la e silamɛw e muminw ee cɛw a tɛ jɔ an ka siran ala ɲɛ o de y'a to alakira ko ko n'i b'i den di a di cɛ ma jogo ɲumantigi silamɛ jogo ɲumantigi n'a ma k'i den fɛ a bɛ t'i den segin i ma walayi hɔrɔnya ni bonya kɔnɔ hɛ silamɛya tɛ se ka kɛ kulusi pan ni bɔnbɔsi bila ye koyi silamɛya tɛ se ka kɛ da ye koyi silamɛya tɛ se ka kɛ kɔlɔsiba ta ye koyi silamɛya tɛ se ka k'i kɛlen wara y'i ka so kɔnɔ nka i muso bɛ nin b'a kun na u ka hakɛ tɛ dafa k'u tɛ bɔ ka taa yɔrɔ la walima i b'i muso bila surtout surtout surtout an ka maliyɛn faranfinmuso minnu bɛ kɔfɛ cɛw a ye siran ala ɲɛ ala ye cɛ de da baara kama walahi cɛw n'aw k'aw ka lafiya aw denw ka réussir aw musow ka k'aw sago ye a ye jɔ aw ka jɔ n'aw ka depansiw ye a ye baro k'aw muso fɛ a ye tulonkɛ k'aw muso fɛ n ko maa muso de y'i filaninɲɔgɔn ye pinɛ moto sen kɔfɛla n'a ɲɛfɛla a fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kinibolo ni numanbolo de bɛ marcher a ye jɔ a ka sabali jurumu muso jurumu man ɲi walahi ne bawo muso hakɛ bɛ min tiɲɛ hadamaden ka diɲɛnatigɛ la foyi t'a tiɲɛ ye muso ka hakɛ aw cɛw bɛ se ka muso caman furu muso tɛ se ka furu cɛ caman ma nka cɛ bɛ se ka san wɔɔrɔ san wolonwula kɛ a tɛ maga muso la kabako aw ni ala ni ala kira cɛ i miiri ni ala la sa i yɛrɛ bɛ a ku wa i bɛ nin ku han e bɛ nin ku san wolonwula kɛ ma ee a ye siran ala ɲɛ koyi wattaquni ya ulil albab a ye siran ala ɲɛ hakili kisɛ dunkew walahi a ye miiri dɔɔni cɛw a ye miiri yanni k'a kɛ kumaba fɔ ye a tɛ n dusu suma dɛ a tɛ nin kɛnɛ dɛ i y'a ka duwa kɛ yan n'i y'a ka duwa bɛɛ kɛ k'a ban k'a denw ka n'a m'i sago kɛ sisan i bɛ se ka kuma nka kana kuma k'a sɔrɔ kuma t'i da dɛ kana kuma k'a sɔrɔ kuma t'i da k'i muso furu ka k'i faden ye k'i muso furu o bɛ kuran sara o bɛ ji sara han o bɛ dumuni san kamalenkɔrɔ dalen bɛ sunɔgɔ la wala hawla wala quwwata illa billah ni mɔgɔ tun nana ala kira ma ko n bɛna muso furu a b'a fɔ k'i bɛ mun na kelen parce que a b'a dɔn fati la i ye silamɛ o est ce que silamɛ kafiri bɛ se ka taa silamɛ ɲini o ka dɔgɔn n m'a fɔ mɔgɔ minnu tora nata la k'u den di tubabuw ma kɔfɛ a bɛ don faransi dɛ a bɛ don itali dɛ k'i denmuso ta k'a di kafiri ma a haramuyalen don a haramuyalen silamɛ ka furu kafiri ma nka a bɛ bɛn silamɛ cɛ ka kerecɛn furu nka a tɛ bɛn parce que a ka ca la a ka ca la kosɛbɛ muso de bɛ a ka ca la muso de bɛ to cɛ ka diinɛ kan aw m'a ye kerecɛnmuso caman bɛ furu silamɛ cɛ ma a bɛ yɛlɛma ka kɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye nka e de bɛ i muso de b'i bolo ten palon palon na muso ni cɛw bolo filɛ ɲɔgɔn bolo e de y'a bɛɛ sama ani cɛw filɛ baro la ani cɛw bɛ restaurantw na ani cɛw bɛ dumuni na parce que a bɛ bɔ ka taa baara kɛ ko n'a ma baara kɛ k'a denw tɛ balo parce que cɛ dalen bɛ sunɔgɔ la e ye muso bila ka bɔ kɛnɛ na a ka kɛ passe-partout ye lahara walahi dawusu tɛ don alijana kɔnɔ dayisu tɛ alijana ye maa tɔɲɔla san duuru san naani san saba i tɛ kuma i muso fɛ i mago t'i muso la hali i t'a dɔn k'a bɛ du kɔnɔ e sera k'a supporte hali e sera ka kalo kelen kɛ ala subahana wa taala ko ko fɛn min tɛ kun i fɛ i kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ ka ko minɛ i yɛrɛ ma i bɛ siran ala ɲɛ silamɛcɛw n bɛna n bolo fila bɛ n kɔ han paseke n man teli ka kuma cɛw ma nka n cɛw a ye jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔni tiɲɛ fɔ tɛ teriya sa aw ye n kanu n bɛ nin dɔn cɛ min bɛ ne wele vocal la o muso tɛ n wele o ne b'a dɔn nka a ye jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ye jɔ an ka siran ala ɲɛ an si tɛ to diɲɛ na lahara ala bɛ t'i wele k'i ɲininka i muso ka hakɛ kelen kelen ala bɛ t'i muso wele i cɛ ka hakɛ a ye ɲɔgɔn ka hakɛ dafa muso i fana ka sabali i ka sabali n'i cɛ ma hali nin dɔn sabali a n'a ka tɔɲɔli to ɲɔgɔn na ala bɛ n'i wasa walahi n'a y'i tɔɲɔ k'i tɔɲɔ k'i tɔɲɔ n'a m'a to n'a m'a to n'a to n'a kɔrɔ dɔ m'a tɛ b'a cɛ la a bɛ n'i sigi a janti ka don dɔ la he o y'a sɔrɔ i fana kunnawololen don ala ye barika don i den bɛɛ la silamɛw k'a bɛ labanko jugu se mɔgɔ ma jurumu jurumu bɛ labanko jugu se mɔgɔ ma dɛ he o muso joli joli sa o jɛnɛyakɛlaba joli joli n'o laban kɛra o bɛ banakɔtaga kɛ k'o dun fo ka tumu don a dɔw la o selibali joli joli satɔ a dɔw yɛlɛmana de b'a ko gongo dalen walahi ala ko ta ala ko ta bɛ mɔgɔ bila labanko juguya la i laban tɛ ɲɛ abada n'i ma sa sako jugu la i bɛ sa kamanagan na i bɛ kɛ labanko jugu ye i bɛ kɛ fɛn ye hadamadenw bɛ fɛn min bila histoire la a ye to an ka jurumu dabila a ye to an ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila a ye to an ka ɲɔgɔn dabali dabila heyi a ye to an ka moribaara dabila a bɛ komi an balimamuso fila maliyɛnw don n tɛ dugu tɔgɔ fɔ u bɛɛ bɛ faransi don dɔ la sinamuso y'i sara a sinamuso kelen na ko n bɛna taa mali la a ye wari d'a ma ko n'i taara i b'a di i ba ma k'a ka dugawu kɛ n ye kuma lasurunya la a ye wari di ba ma jaa ba taara baara jugu kɛ wusulan na k'a di a denmuso ye kalo kelen kɛ maraka dugu la n tɛ dugu tɔgɔ fɔ a taatɔ a ye moribaara in di a denmuso ma k'i bɛ t'a di i kɔrɔmuso ma k'a ye wari di a k'a ni ce ee juguman man ɲi dɛ walahi silamɛw juguman bɛ laban juguman bɛ laban juguman na dɛ wa ɲuman fana bɛ laban ɲuman na hali n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'u m'a dɔn i ye ala b'a dɔn i ye hali n'i ye juguman kɛ mɔgɔ ye ni maa m'a ye walahi ala b'i laban o juguya kelen na silamɛw a ye to an ka ɲuman kɛ a ye to an ka tuubi tawbatan nasuha ka segin ala subhanahu wa taala ma silamɛmusow kuma lasurunya la a nana e ma se ka muso sara ni foyi ye k'e denmuso kelen ka to a cɛ kun komi anw bɛɛ ŋaniya y'o ye cogo min k'e denmuso kelen ka to a cɛ kun ko ko a baara kɛ k'a kɛ wusulan na ja ko ni denni y'a wusu dɔrɔn ko fa ka wuli denni na denni ka fini bila denni ye kalo kɛ denni taa kuma selen komi tile damani ji dugu da a bɛ n'i sigi denni da la wusulan belebeleba o y'i kɔrɔmuso ta ye dɛ komi a ah, alhamdulilayi wari di yan a ah, nisɔndiyara ayiwa o ye n kɔrɔmuso o y'i kɔrɔmuso ta ye dɛ fitini de y'i ta ye ji dugu don a bɛna kangari da muso ye muso ko ko ma e ko mun kɛra a ko foyi n bɛ k'a ɲɛf'i ye kana fili ee innamal amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa walayi n ko jɔn bɛ laban ŋaniya ma ne baw a tora a bɛ to k'o f'a ye ala y'a kɛ muso selen yɔrɔ min muso sinna k'a fɔ ten tɔ ko ye ala ko i ba ko ko ka na wusulan buteliba in d'i ma a sinna k'a fɔ ye ala ko bi faransikaw bɛ wusulan fɛ belebeleba in ta i b'o tila tila i terimusow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ fitinin di ne ma dabali tun bɛ belebeleba de la ale sinna k'a fɔ k'o kɔni ye tiɲɛ ye dɛ ko ko belebeleba di yan paseke u kun ka di gɛlɛyaba kun t'u cɛ ale sinna ka buteli fitinin di a sinamuso ma ten dabali tun bɛ belebeleba de la musokɔrɔba ŋaniya seginna a den ma walahi ko jugu filɛ juguma a bɛ mɔgɔ laban tiɲɛ ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ kama nka a bɛ dɔ tɔɔrɔ dɔ kama paseke n'o tigi ɲɛ sumana i ɲɛ tɛ walayi ni mɔgɔ jugu n'a den ɲɛ sumana a ɲɛ bɛ suma o de y'a to mɔgɔw den caman bɛ sɛgɛn n'u ba ka juguya n'u baw ka hasidiya n'u baw ka cɛ sɔsɔ n'u baw ka dabali jugu ye ne ba cɛ bɛna si a fɛ a y'i ko k'i ja a ye wusulan in tila tila buteliw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka kuma k'a nɔnɔ k'a jukɔrɔla ka wusulan fitinin ta k'a kɛ tasuma la muso ko ko ne ni yan tɛ ka faransi dugu bɛɛ yaala fura bɛ bana de la ala bana jurumu bana fura t'a la k'a cɛ ka na bamakɔ ka bamakɔ yaala k'a cɛ ka t'u ka dugu la silamɛw n'aw taara waajulu la dugu la n'aw sigilen muso n'a ka jupuba nɔgɔlen de bɛ bɔ ko malimatu ko aw tɛ ne ba ɲɔgɔn hasidi ye dɛ ne ba ye dabali kɛ waliden kama a seginna ne ma ne ba ye dabali kɛ waliden kama a seginna ne ma ko aw tɛ ne ba ɲɔgɔn ye dɛ muso fatɔlama filɛ dugu la yaala la e silamɛ a ye to an ka ɲɛ walahi jɔn bɛ laban i ŋaniya ma mɔgɔ jugu laban i laban tɛ ɲɛ ko a wɔɔrɔnan i laban tɛ ɲɛ a wolonfilanan i dusukun bɛ to ɲɛnɛfin na foyi tɛ lafiya ala bi zikrillah tatma'innul qulub an ye miladɛrɛw ye u satɔ ko k'olu kun ka k'u ka garidiɲɛ ɲɔgɔn ye a b'i jɔ balikɔn na a bɛ kasi a b'a fɔ ala mun na e ma ne kɛ n ka garidiɲɛ ɲɔgɔn ye ka garidiɲɛ bila n pilasi la ala lafiya tɛ nafolo la n ye nafolo sɔrɔ n ye miladɛrɛ n ye diɲɛ dugu bɛɛ yaala n ye dumuni fasɔn bɛɛ dun ala n ma se ka lafiya ayi lafiya t'o la lafiya bɛ ala de la foyi tɛ mɔgɔ dusukun ɲɛnɛfin bɔ fo ala ɲɛsiranɲɛ fo ala dɔn fo ala kanu a ye jɔ an ka siran ala ɲɛ a ye to an ka ala kanu a ye to an ka ala dɔn ne baw i dusukun bɛ to ɲɛnɛfin na ne baw a seginnan a bɛ barika sama ka bɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen na hali n'i donna maaw ka ko ɲɛlen min na o bɛ tiɲɛ n'i donna tiɲɛnen min na o tɔ bɛ kɛ npɔlɔkɔtɔ o ti ɲɛ tugun ne baw foyi t'o se jɔn ma jurumu k'a bɛ barika sama ka bɔ i fɛ ko bɛɛ la i mana don fɛn ɲɛlen na a bɛ tiɲɛ hali n'i bolo don barikama fɛn min na o tɛ barika aw ma ye ko jurumu de b'a to jɔn garisigɛ ni ala yafara jɔn ma dɔrɔn a b'i garisigɛ dayɛlɛ ne baw a ye cɔ an ka jurumu dabila komi n ye jurumuba minnu fɔ aw ye cɛw a ye muso tɔɲɔ dabila musow a ye cɛ tɔɲɔ dabila denmisɛnninw a ye kɛ duwawuden ye a ka dangadenya dabila a ka ba jaabi ni fa jaabi dabila jurumu ka ca an tɛ b'a fɔ la musow a ye sa aw ka tafe bolo la cɛw a ye s'aw ka kulusi jala la a ye fara baaraw la jugumaw la juguma filankafoya a ye filankafoya dabila a seginnan a kɔnɔntɔnnan ne baw ne balimaw k'a b'i dusukun datugu k'i dusukun datugu de pewu i tɛ ala ye fiyewu jurumu a b'i dusukun datugu bilahi ja bɛ jɔ ala ɲɛ k'i kɛ ala kotala waanɛ ye k'i kɛ haramu dunna ye i tɛ juguman yɛrɛ dɔn juguman ye tuguni la hawla wala quwwata illa billah i bɛ ka fa ka yaada i bɛ taa bali kaburu bɔgɔ la a kɛra k'i da fa ɛ silamɛw ɛ muminu ɛ diɲɛ a ye cɔ an ka siran ala ɲɛ a ye cɔ an ka ala dɔn ne baw nin fana tun ye duuru ye bi n kumana min kan a bɛ maloya bɔ mɔgɔ la a b'i laban juguya a b'i dusukun to ɲɛnafin na a bɛ barika sama ka b'i fɛ ko la a kɔnɔntɔnnan ɛ ne baw a b'i dusukun datugu ka bɔ ala ka hɛrɛ ko ma ne baw nin fana tun ye duuru ye a tɔ ye saba ye